tabwera pano chifukwa cha nkhani imodzi titha kulankhula zambiri koma nkhani imene yatibweretsa pano ndi imodzi nkhani yake ndi ya njala njala ndi chimene chatibweretsa pano aparamount mwalankhula nkhani ya chakudya honorable chomanika mwalankhula nkhani ya chakudya aliyense mwalankhula nkhani ya chakudya mukampeza munthu akudya simungaziwe kuti madyedwe awa ndi a dpp kapena akongezi simungaziwe munthu akamadya madyedwe awa ndi a mpingo wakuti simungaziwe madyedwe alibe mpingo madyedwe alibe chipani madyedwe alibe mtundu nkuona njala simasata chipani simasata mtundu simasata mpingo therefore Tikamagawa chimanga osamakondera aliyense amene ayenera kulandira alandire. Aliyense oyenera kuti alandire alandire. Ndikulankhula izi chifukwa chonena kuti dziko lapansi Satana akati akhale Satana umadabwanso kuti "Ih, wafika apa." Pali anthu ena chifukwa cha ndale sakufuna kuti anthu awo azilandira chimanga chifukwa akufuna aziti mwaliona bomali silikukupasani chakudya ncholinga choti pachizungu timati akhale ndi political mileage kumeneko ndikupha kumeneko ndikuipa mtima munthu ukakhala mulonda nyumbayo si yako ukakhala mulonda nyumba si ya ndani si yako mwini wake akamabwera ukaima pakhomo kuti asalowe yako yathapo aliyense amene ali mdindo a president ine ma mp nduna anthu onsewa tikuwayang'anirawa mwini wake ni mulungu ifeyo ndi alonda ndiyeno zochita zathu ndakhumudwa madera ena kupita ukupeza wandale wakumenekoko akutuma anthu akabwera vice president wo muwawowoze anthu owowoza koma inu ine kundiwowoza ndingadandaule ndinganyenyeke iyayi ndili mwana ndawowozedwa ndikutopa tili ana timawowozedwa nde kuwowoza kulibe komanso chimanga chabwera apa a world food program mogwirizana ndi a world vision kubwera kuno abwerera njala tiyathokoze madam uh, donyo bwana charles chimombo world vision mukugwira ntchito ya ambuye mukugwira ntchito yabwino Chimanga ichi nchoti anthu adye. Komanso ndilankhule nkhani ina imenenso ili yoipa. A DC, m'makhansolomu muli anthu ena ake sindikudziwa kuti anabadwa bwanji. Pofuna kulemba, akulemba anthu ena ofunikira osafunikira kulandira ndikukasiya ofunikira kulandira pa zifukwa zawo. Komanso ndinalankhula kwinakwake kuti amene amata manambalawa sanayende bwino ah, tilembe chonchi manambalawa iwo mimba mulungu akuta anzawo akazi awo ali ndi njala ndiye bwana dc make sure kuti anyamata anu azichita zinthu mwachilungamo azichita zinthu mwachilungamo musamakwanisidwe chinkhala choti ma kuti tapereka chimanga lero mukatipatsatu sichimangosungira akuchiyang'ana talandira amachidya ati kutha lero mwapereka matumba 900 titero mulungu amawona kuti alipo tuyani anandibwata ndiye tizesatikali program kuti anthu awa alandire chakudya ifenso amene tikulandira tiyeni tikhale anthu odziwa kuti tili munthawi yovuta osati munthu kuti oo tatilandiratu nsima ino yekha kudya tukuta kukula malaya yolandiratu yolandira iyayi osapanga makondera pakudya tolandira izi tidye mmene munthu ayenera kudyera bwinobwino ana adye ndimacheza ndi mzanga charles chimombo pokumbusana kuti mwana wina anali sukulu anawuzidwa kunena kuti ajambule zakudya zimene wadya dzulo iye sanadye anangolemba kuti sindinadye mwaseka chifukwa yakambidwa nkhani pano chili chonchi koma mwanayo mukanamuona ndi kope lakelo sindinadye ndikumuona amene akuonekera ndinamva chisoni chifukwa iyeyo polemba kuti sindinadye samalemba kuti asekesa aphunzitsi amalemba kuchokera pansi pa mtima sananame kodi sanadye ngati mwanayo sanadye mklasi mwenda bwino ayi ngati mwana sanadye mklasi simuyenda bwino Pakali pano Malawi muno palibe ndi chimodzi chomwe chimene chili chofunika kuposa funso kwa wina ndi mzache loti wadya. Pakali pano pa ajenda yayikulu imene aliyense amene ali naye mzake wadya amene ali ndi kangachepewo agawire anzawo osakuti ine ndadya iwe sunadye iyayi ah, chibwera cha boma udya udya ife afumu mukudziwa bwino kuti culturally mmene timakhalira ifeyo monga pa mwambo wathu timagawana mwambo umene ujawo usasiyike tizigawana pomaliza Afumu, ndikuthokozeni chifukwa cha mawu anu anzeru tamva, komanso bwana DC ndikuthokozeni, bwana Pepo WFP chingakhale za World Vision simunalankhule, koma tikuthokozeni. Tili kuno for one reason, njala and tipange zomwezo kuti njala anthu asayimve kupweteka. njala anthu asaimve kupweteka olemba mulembe mwachilungamo ngati osalimba mwachilungamo a dc amene asakulemba za chilungamo athamangisidwe chifukwa sibwino kukhala ndi anthu maofesi amene zochitika zawo angoziyang'anira iwo anthu akuvutika anthu awa ngati ndi a mulungu tonse ndife alonda tiagwirire ntchito bwino Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Ah, tathokoza kwambiri wolemekezeka pa nthawi ino tikhala ndi mwambo woyimira pa senta yathu pano tikhala ndi mayina awa julio alichi master basilio janet black Melise Chipula, Suwema Chabwera, ma beneficiaries amenewa a olemekezeka a vice president tikhala ndi mwambo woti mupereke kwa mabanja amenewa kuimira mabanja onse a mchikwawa muno ndiye anthu amene tiaperekeze a vice president ndi aja anthu onse amene tapanga ma speech kuonjezeraponso a world vision

awaso ndi amene kadi yawo yavomera through scanning kuti iwo ndi bona fide beneficiary ndikupemphani kuti

Mayi yandikirani. Zikomo kwambiri. Mayi wasu ndi

households, 677 households are female-headed households. The difference in the male-headed households. zikomo kwambiri tipitiriza kugawa chak- chakudyachi ena teza